aha igbo ndị ọma nwe m ekene m ụnụ Em, ana m ekene ụnụ aṅụrị ụbọchị ịfụnanya nke a kpọrọ valentines day n'onu ndị iti ee onye ụnụ na-anụ olu ya bụ maazị chukwuka obiajụlụ anyị bụkwa ndị ụlọ ọrụ na-asụ igbo na-asụ igbo tv nọ n'ọgbọ ọ bụ ya ka ụnụ na-anụ olu ya ụbọchị dịka taa ndị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị kwere kwesie ike na asụsụ Igbo agaghị anwụ ụbọchị dịka taa dịka anyị pụtara n'ilo anyị sị ka anyị dajụrụtụ ofu mmadụ na mmadụ abụọ ajụjụ n'ilo dịka anyị na-aga onye anyị na ya nọ tata e, bụ ofu nwa amadi Igbo ji eme ọnụ o tozu etozu bụrụ dimkpa a fụ dimkpa a fụ ogologo imi ya ee dịka ọ dị ugbu a biko ka unu soro m zute onye a ee ekene m gị odogwu ndewo ee biko Gwakene anyị, onye kedu aha gị onye ka ị bụ kọwara anyị onwe gị ee na mgbe afa m bụ chief Wilson Ụwaọma Igbo ka e jiri igwe Sokotorokoto wee mara onye ihe asụsụ na omenala Igbo na-adị mma ya ihe ọbụla gbasara Igbo na-agụ m agụụ n'obi eze akpụrụ enwe ọrụ nke izizi na Lekki ndewo igwe ee wilson igwu ụwaọma nke eji igwe sokotorokoto wee mara daalụ hinne nnọọ Daalụ nwanne. ee dịka ọ dị ugbu a na-egbughị gị oge maka na ama m na ije dị gị n'ụkwụ mm, n'ebe etufughị oge gị hinne a nwere obe- a nwere obere ajụjụ m sị ka m jụrụtụ gị ee ajụjụ m sị ka m jụrụ gị wee bụrụ dịka ị bụ okenye wee tokwa tokwa toruo ebe i toro ugbu a ị gbatụla nwaanyị enyi mbụ ị gbatụla nwaanyị enyi mbụ ọ jụ ọ jụ ịnabata enyi were ka ị gbara ịma agụnụ ịma agụnụ ee ị gbatụla nwaanyị enyi mbụ ọ jụ o wee gị iwe
ee nke bụ eziokwu bụ na oge mbụ ọ na-abụ m gbatụ nwaanyị enyi ya jụ ọ na-ewute m mana ihe mere na ọ na-ewutezi m mbọsị nna m kpọrọ m wee sị m wee tụba m n'oche wee sị m na ọ bụ na m- nwaanyị kwere m o kwetere ego m ọ bụkwanụ na ọ jụ m ọ jụfụrụ m ego so since ahụ ọ bụ na m gbaa nwaanyị enyi o kwere obi ga-adị m mma ọ jụkwanụ obi ga-adị m mma maka na ọ bụ na o kwere ego m ja-agwụ ma ọ jụkwanụ ego m ja-adịrị m
etu a ka ọ dị ọ bụrụ na nwaanyị kwere o kwetere ego ya ọ bụrụ na nwaanyị ajụkwanụ enyi ọ jụrụ ego ya ee na nkọwa okwu ya ọ na-akọwa na isi gọra dịrị mma dịkwara agụba mma maka na ude- udene kwuru okwu wee sị na nwa ya na-aya ahụ ee na nke ọbụla o mere dị ya mma ọ nwụọ anwụ ọ ghọrọ ya nni ọ dịkwanụ ndụ ọ bụrụ ya nwa daalụ ebe o buru ibu ee daalụ ebe o buru ibu ee obi dị anyị ụtọ ee inye anyị obere obere obere ohere obere ohere gị iji kparịta Hmm? ọ ga-amasịkwa anyị ịnụtakwa oge ọzọ so ka ọ dị ugbu a na taa wụ ụbọchị ịhụnanya kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ ntorobịa na-eto eto na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto ee ndụmọdụ m nwere inye ha bụ ịma na ka anyị si wee ghọta ịfụnanya mgbe ndị ochie dịka otu nna m si wee kọrọ dịzi iche n'ife m na-afụ na nke ndị ugbu a na mgbe ndị ochie ụbọchị dịka taa na-akpọ ụbọchị ịfụnanya bụ ụbọchị ị ga-eji wepụta obi gị wee cheta ndị dịka nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị mana taa anyị jiziri mere ụbọchị eji arahara ma di nwoke na nwaanyị ji afụ onwe ha ara di ọ ihe anyị jiziri ewere mere na nke ikpeazụ a mana ọ bụ otu a ka ọ dị n'anya ada m otu nna m si wee kọrọ m ụbọchị taa ka iji egosi onye agbata obi gị na gị fụkwaranụ ya n'anya ba i were ofu ihe ma ihe abụọ ganye ya sị ya were nọsi ike n'ụbọchị taa ọ dị mma ọ dị mma ịma ọ na-abụ oke ochie dike chụọ aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka Daalụ ebe o- daalụ ebe o buru ibu ee obi dị anyị ụtọ maka ị na- maka obere ohere gị i nyere anyị mana chetakwa na ọ bụ n'oge ndị Igbo na TV na-asụ Igbo na ọ bụ ya ka anyị si na-ewetara gị ozi ya Mm? Gede- gedekwa ntị o ụbọchị tata bụ ụbọchị ịfụnanya ọ bụ tata ọ bụ sọsọ ụbọchị tata ka ọ bụ emefu emekwana mefee oke e kwesịrị ime maka na maka na kama rijuo afọ dachi ụzọ ọ ka mma na ka anyị buru ọnụ wee dị ndụ daalụ ebe o buru ibu mm? chetakwa binyere anyị aka n'ebe edere sọbskraịb mm? chetakwa ndị enyi gị ka ha bịa na-ekiri ma ebe na-ekiri ọ bụ na na-asụ igbo tv ka ọ na-abụ ndewo dịka ị na-eto na-eto na-eto ee nwoke ọ gbatụla gị enyi mgbe mbụ ị na-eme ee ka ha na-akpọ IGG initial gragra n'olu ndị iti ee maka na ọ bụ ihe dịbara adị ka ọ bụ ee nwoke ọ gbatụla gị enyi mbụ i metụ nganga metụ ngala dịka nwaanyị wee chekwa ka o chiatakwa azụ bịa jụkwa gị ọzọ emechazie nwoke ahụ chiatazi azụ o wutebe gị ihe dị otu a o metụla mbụ n'akụkụ Ee, ihe merenụ bụ ọkwa na nwoke ya agba nwaanyị asa na ọ bụrụ nwaanyị agba nwoke asa Ee, mana ihe dị na ya bụ onwelube nwoke gbara m nwa ya bụ nwa aja ya asa mechaa akwụkwọ owutebe m enyi ya. maka na onye mmadụ chọrọ ka o ya anagide wee nabata

Mm, o mepụtakwa nke ahụ ji wee bụrụ nwa ada onye ahụ echiatazi azụ wee wutebe ya Ee, wee gụnye na ee, ọ bụ ihe otu chineke si kee ya nwoke kwesịrị ịgakwu nwa ada kwutukwa okwu Ee, ọ dị mma ee dịka ọ dị dịka a na-eme mmemme a n'ụbọchị nke taa n'otu i si afụ ya kedu ihe ị ghọtara ma kedu ihe ị chere ma kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ee ee, ụmụaka na-eto eto banyere mmemme mmemme anyị na-eme n'ụbọchị taa? ihe m nwere ịgwa ha bụ emume a na-akpọ St. Valentine abụrọ emume eji ọkpọtọkọ aka were na-eme ihe a bụ emume ịfụnanya emume nwanne ji achọkwa nwanne ya Ememe ọ ga-abụ ọ bụrụ na a na-eme ọ bụrụ na o nwere ihe i nwere dị ịbụa i jiri emeta onye nwerọ nke o nwere ọ bụ ya bụ emume bụ Valentine a. ndụmọdụ m na-enye ha bụ ha esona ndị ụwa na-eme ma ọ bụ na onye nke a na-abụ nwaanyị isoro ndị enyi ya nwoke jewara ha je na-akwa iko na ọ bụghị ihe e ji maka ya wee mebe emume ịfụnanya emume ịfụnanya a bụ iji lekọta nwa nwanne gị na nwanne gị onye ị na-akpọtụrụbeghị mbụ ị sị ka ị kpọọ ya ka ị mara ka o mere ma ọ bụ onye i jee n'ụlọ ọgwụ nleta ndị arụ na-adịrọ ihe a bụ emume eji maka ya wee na-enete mmadụ ilekọta mmadụ na mmadụ ọ nya bụ ịfụnanya anyị ukwu n'oge ya. Daalụ ebe o buru ibu ị talụ ụkwa jaa eze eh? maka na ọ bụrụ ya bụ- ọ bụrụ ihe abụrọ izu agbakọta n'izu onye ntị ike anụghị ya daalụ ebe o buru ibu hmm? daalụ ebe o buru ibu ọ sị na ihe a abụrọ mmemme mgbe a na-eji ebi ebigheri ndụ emebiri ihe ee isi nkọwa okwu ya wee bụrụ kama e rijuo afọ dachie ụzọ ọ ka mma na anyị buru ọnụ mee gịnị wee dị ndụ emume ịfụnanya nke a kpọrọ St. Valentine's Day ọ ụbọchị eji egosi ịfụnanya Ee, ụbọchị eji egosi ndị na-enwe ka ọ ha ha nleta ha mekwaa ka ha mata na ha so daalụ ebe o buru ibu ee ma chetakwa o ọ ka bụkwa na na-asụ Igbo TV ka ozi a si na-abịara gị Hmm? echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe ahụ esi edere sọskraịbụ ma pịnyekwa aka na mgbịrịmgba dị n'akụkụ ya maka mgbe ọbụla anyị ga-etinye onyonyo ọhụrụ Hmm? asụsụ igbo agaghị anwụ Hmm? asụsụ igbo agaghị anwụ anyị ga na-asụ igbo na-eme igbo wee gwakwa ha sị ha ndị ahụ buru amụma sị na asụsụ igbo ga-anwụ asụsụ igbo agaghị anwụ daalụ ebe o buru ibu Hmm? ka ọ dị kemgbe eji na-eme emume valentine eji na-eme emume ịfụnanya eh, enwetụla onye nyere onyinye enwetụla onye nyere gị onyinye ok onye be gị enyego gị onyinye kedu ụdị onyinye kedu ụdị ihe o nyere gị dịka onyinye n'ụbọchị a ọ gịnịdị onye be ya oriakụ ya o ji ego o gburu ya azụ a egburu ya azụ nna m abụghị obere ihe chetakwa na ọ bụ na tv na-asụ igbo ka anyị nọ hmm? ebe ihe niile na-eme ọ bụ ndị ahụ na-ekwu okwu kwuru sị na site ugbu a ruo n'afọ iri abụọ na abụọ na iri na abụọ na-abịa abịa iri abụọ na abụọ na-abịa abịa na asụsụ igbo ga-abụ ihe echefuru echefu anyị gwakwa ha na asụsụ igbo agaghị anwụ hmm? na anyị nwa bụ ndị igbo na anyị ga na-asụ igbo anyị nwa bụ igbo ka anyị ji wee biri asụsụ igbo agaghị anwụ ọ bụ ya ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa na-aga na-ajụta ndị mmadụ ajụjụ ka anyị ga mata na asụsụ igbo enwerata ike ewu hmm? dịka otu ugbu a sonyere anyị na channel anyị YouTube channel anyị echefukwana ibinye aka n'ebe ahụ dị subscribe atakwa ndị enyi daalụ ebe o buru ibu ọ ka bụkwa mụ nwa maazị Chukwuka Obiagụ daalụ ebe o buru ibu